Ci fessiri una boxi narendimì che su tempus est spacendi, chi tocat a fai in pressi. E ita pressi tenis, su mundu est torrau a cumentzai de pagu. Si mi torrant is contus, po i cussu chi seu ligendi, s'umanidadi tenit ancoras unu cincu mila o dexi mila annus po torrai a ponni in pei una civilidadi.
Eja, ma deu. Cincu o dexi mila annus, là chi est meda. Eja, ma deu. Duncas, pressi non nci nd'est. Oh, mi lassas fueddai si o no? Pressi no ci nd'est po s'umanidadi. Ah, ci nd'est po mei! E ita mi nd'importat a mei de is cincocentumila annus chi ci at a campai sa genti? E ita ita sciu? A mei, a mei, cantu m'abarrat de bivi? Ah! Ap'a tenni cincuant'annus e fortzis de prus puru! E ita bolit nai? Ddu sciu deu, ca seu guvernadori e papa de custu mundu nou. Depu fai in tempus a dd'incarrerai in s'arruga dereta, chi no si torrit a sperdi dogna cosa e depu fai a lestru. Ah, ses pensendi a su tempus benidori, bravu barone Rossi, ses un'omini de coru. Coru? E de ita? Ma mica seu pentzendi a is atrus. Ai cussus chi no ap'a connosci mai. E intzandus? A mei, seu pentzendi, a mei, beni buddat sa pingiara mia, a mei, cumprendiu? E seu casi beciu, Bonaria, e seu bagariu, depu parai a ratza, a chini ddu lassu su pianeta in eredidadi? Ah! Duncas bolis fai fillus, ti bolis coiai e cun chini? Gi ses acònciu, e cun chini? Cun Eva. E issa ti bolit a tui. Si cumprendit, si seus connotus, si seus pràxius, si seus partzius sa sienda, e imoi tocat a fai s'arrestu. Mi depu dichiarai oi etotu, Bonaria, e oi etotu tocat a fai is paperis e sa coja. Facili ti parit a tui, e sa lei? Berus, berus, po si cojai serbit una lei. Beh, dda fatzu imoi, cincu minutus, to. No est diaici, barone Rossi, Una lei no serbit sceti a tui, est po totus. E dda fatzu po totus, gi ses un'ora. Po totus, siguru ses? E tui in cincu minutus fais una lei po sa familia chi andit bene po totus? E certu, no seu mancu scimpru a cussu puntu, certu chi dda fatzu. Ma depis sciri ita est una famìllia, sa libertadi chi tenint òminis e fèminas de dda fai e ita funt obrigaus aundi su Stadu podit intrai e aundi no. Ma custas funt cosas chi si cumprendint a fragu, no nc'est abisòngiu de ddas scriri, s'est sempri fatu diaici, no? Unu mascu e una fèmina si coiant, faint fillus, e non depit torrai contus a nisciunus, is ateras cosas si bint andendi andendi. Oi oi Barone Rossi, tui ses fatu tropu a sa grussa, non nci arribas a pentzai chi sa genti est fata de personis una diferenti de s'atra? E si un'omini si boli coiai cun d'un'antr'omini o una femina cun d'una femina? Ma ita totu ses ghetendi a pari, Bonaria, e ita coias benint a essi? custas. E is transgender e totus is atrus? Ascù, totu mi podint nai, ma no chi deu sia malu o prepotenti. Fatu a governarori, deu bollu chi sa genti bivat in paxi e in libertadi. Donniunu fatzat cussu chi bolit. Ses omini ti bolis fai a isposu cun d'un'atr'omini e chini ti ddu preobit. Ma sa coja però.
Sa coja. Sa coja est atra cosa, aiò. Sa coja est sceti intra de un'omini e una femina.

e a fai fillus, a totu andai. As a benn'a biri, Barone Rossi, as a benn'a biri. Beh, seu acanta acanta 'e t'arrosci, Bonari, eh! Mi chi ti licentziu, eh! Mi chi immoi tui sesi su deus de su pianeta e si perdis su traballu torras a essi sceti una boxi elettronica chi non si dda carculat nisciunus, eh! Ba ba, mi citu. Intzandus fatzu finta chi sa lei cosa tua andit beni po totus e chi totus siant ugualis s'unu cun s'atru. Eh! Fai finta, fai cussu chi bolis, abbastat chi mi pongas a menti e fatzas cussu chi ti nau deu. E ita depu fai? Oh, sa primu cosa est a circai a Eva, mi depu dichiarai. Circadda in totu su pianeta, forroga in dogna contonara, lompinci fintzas a su corru 'e sa furca ma portammidda innoi. Precurammi un'aneddu, unu matzu 'e froris e una sarfata de pirichitus po sa festa. Atru?
Sissi, mi serbit muscau Su bistiri prenciau e un'orchestrina po sa serenara. Atru?
Sissi.
Depu fai sa lei po mi coiai. E no sciu de ondi ndi tirai is fueddus de sa dotrina. Mancu mali chi bastanta cincu minutus. Let's analyze the difference between me and you from a new point of view.

e tenit sceti una farrancada 'e cidas, fintzas a imoi eus sceti apariciau cosas de isport e de religioni. Berus?
De ingunis sceti ndi m'apu a tirai calincunu fueddu bonu po scriri sa lei, imoi, stibilendi chi una lei apitzus de sa familia no potzat nasci de un arragionamentu sportivu, abarrat. Sa religioni.
E si, sa religioni. Chini si bolit coiai depit essi cunformi a sa religioni. Depit praxi a tui chi ses su deus de su pianeta. Ma poita?
Poita ca ddu nau deu? Eus imbentau una religioni cosendi impari su mellus de totus is religionis chi ci fiant su pianeta innantis de sa fini 'e su mundu, no? E gi ant essi cosas de importu cussas chi eus scioberau? Basta, si fait diaici. Chini si bolit coiai de immoi e innantis depit domandai su permissu a su guvernadori, chi seu deu, e depit fai totu cussu chi ddi narat su papa. Chi seu sempri deu. E chi sa genti no est d'accordiu e si murrungent. No creu chi potzat sutzèdiri. Ita nc'est de mellus de obedèssiri a su guvernadori e a timi a Deus e a su Papa? Pensanci, barone Rossi. Ahh!
Mi, sceti po ti cuntentai, sceti poita ses s'ùnicu Deus E poita dd'as disigiau faeus diaici. Tui faimì fueddai cun is guvernaus cosa mia e bieus si agradessint comenti ddus bollu guvernai.
Bolit chistionai cun sa genti, diaderus? Eh! Po donai importantza a sa lei de sa famìllia e a sa coja cun Eva, po sa prima borta in sa stòria de su pianeta a pustis de su sciacu mannu, oi su guvernadori e su papa donant cunfiantza a su pòpulu. Sinna-ti sa dì de oi, Bonària, Ch'est una dì chi abarrat iscrita in sa storia.
Ehi! Scioberamindi una pariga e portamiddus innoi. Cun chini cummentzaus? Cun Michele Pippia. Michele Pippia, faiddu intrai. Bona. Duncas, setzi-ti ingunis, tui ses su guvernau miu, duncas chini ses, ita fais? Deu seu Michele Pippia, seu de Casteddu e seu de s'Assotziatzioni de de is Omosessualis de de Sardegna. E ita bolit nai custa cosa Omosessualis de Sardegna? Tui ti bolis coiai, m'ant nau. Si, e deu seu fendi una lei po mi coiai. E deu seu benniu innoi a ti narai chi dda depis fai puru po mei. Po tui?
E certu. E ita ses surra eroe? No, seu gay e bollu andai a mi coiai cun pobiddu miu. Ascurta, faeus una cosa, po mei sa cosa est custa, no? Deu seu guvernendi, seu guvernendi cun sa lei pigada de is leis de is seculus andaus e cun sa religioni mia chi bit a Bonària fata a Deus. Deu mi bollu coiai cun Eva. Custu po mei est custu ch'apo imparau de sa storia, s'omini si coiat cun sa femina, chi tui ti bolis fai a isposu cun d'unu atru omini, a mei non mi nd'importat nudda, dognunu in domu sua fait cussu chi bolit, a mei non mi nd'importat nudda, fai cussu chi bolit. E ma immoi non si podit, mi depis fai sa lei. No, ma ma poita ti depis coiai, ses innamorau de un'omini. Ma deu bollu sa lei, poita diaici potzu andai de pobiddu miu e ddi narai, moi ti potzu coiai, ma deu non ti coiu. Ma poita ti bolis coiai. No, apu nau chi bollu sa lei, no est chi mi bolli coiai. Tui bolis una lei po no ti coiai? E certu, de aici chi chini si bollit coiai si coiat. Crasi, tui t'arroscis de Eva, ti bois ponni con Giuanni e no ddu podis fai. Ma ascurta pagu pagu, tui moi deu seu fendi custa cosa po mei, a tui ita ti ndi importat de fai custa cosa po atrus?

Eva, Eva nci pigat e ci bogat de domo e tui naras, andat bene, deo mi bollu fai sa vira cun pobiddu miu. E ita fais? Cras si ti bolis coiai? No ddu podis fai? Ma custa no est una cosa chi podeus biri prus ainnantis? Tanti canta est, canta est sa genti chi si coiat un'omini cun un'omini e una femina cun una femina? Castia. Ant essi tres o cuatru in totu sa nazioni. Castia, in Italia dd'ant fatu tres annus fai e fiant beni postus poita funt giai otumila personas chi sunt coiaus. Ottu mila personas. Nc'est meda genti omosessuali in Italia. Ma scusami pagu pagu, immoi a unu ita ddi ndi importat de si coiai? Narami tui. Ma tui poita ti bolis coiai? Deu mi bollu coiai poita bollu fai fillus. Fillus? Eh?
Bollu fai fillus, bollu tenni deretus paris po mei e po issa, e chi deu mi morgiu ddi bollu lassai su regnu a issa, ma poita ca seus un'omini e una femina, oh no ddu seu narendi deu, dd'at nau Deus. Ma Deus at nau chi ananti a Deus seus totus impari, e intzandus chi ti bois coiai tui cun Eva, mi potzu deu puru coiai cun Giuanni. Ma deo seu su guvernadore e cumandu deo però. E m'acetu, e ma tui ses togu, non è chi ses de aici. Ma scusami pagu pagu, scusami pagu pagu, chi immoi deo fatzu sa lei comente a nai ad personam, si, d'apu intendiu ligiu de aici, chi dda fatzu po mei e po Eva, e cumentzaus de aici, poi prus a innanti si s'at a biri. E ma prus a innanti seus già meda ananti. Poita custa cosa immoi de sa gente chi si coiat ominis cun ominis feminas cun feminas a me mi parit chi siat una cosa noa una propriu una spezie de de de ghiri ghiri chi est suzzedende immoi a bosatrus a bosatrus giovunus immoi e ma prima non ci fiant custas cosas. Teneis presenti Adamo ed Eva? Adamo e Eva si.
Ci fiat su marzilloni, cumenti si zerriat? Cumenti su manzelloni?
Serpente E tui mi naras su Marzilloni, Marzilloni, e su Marzilloni cussu fiat. E segundu tui cun chini boliat andai, con Eva o con Adamo? Ma cussu fiat su dimoniu cun totu e is duus. E ma apuntu, at tentau totu is duus. Intzandus, già de su tempus de Adamo e de Eva, nci fiant is ominis feminas chi amant is ominis feminas e sa femina chi amat sa femina. Ma tui mi ses furriendu a fundu in susu sa Bibbia, poita custa cosa chi biu Nche seus ligendi innoi custa sigla manna manna, BGTQ, PQ. Sunt lèsbicu, gay. Gesù Cristu meu.
Bisessuali. Gesù.
E transessuali.
E poi nci nd'est ateru. E poi nci ses tui puru.
Nci seu deu puru? E certu. In mesu a totu custa genti.
E certu. Nc'est una cosa poi su re. Ma segundu tui unu re chi ponit a fai una boxi metallica a fai a fai deu e no est queer? Est mera queer. Queer. E certu. Ma queer è, è cussa cosa aundi sparanta. No. Salto di queer. Salto di queer fiat un'atra no. cosa, ma puru ingunis nc'est genti a su salto di queer chi si bolit coiai cun su pobiddu. Ah sì? E funt in dogna logu. Ma puru sordaus?
Peus de sardus. Eh. Is omosessualis sunt a dogna logu. Ita ti potzu nai, intzandus, segundu deu, mi ses cunfundendi, poita deu tengu pressi, intzandus deu, cumenti dd'emu a essi depia cuncordai custa custa lei chi bollu fai imoi?
Anna, Nc'est in scumene genti chi narat, deo tengu una pariga amigus omosessualis. Tui fais diaici. Pensa a cussus amigus chi tenit is amigus omosessualis. Tui fai sa lei puru po issus. Intzandus, crasi, chi deo mi 'ollu coiai cun pobiddu miu, ddu fatzu. Crasi, tui ndi sciras, e, comenti fiat a su tempus, Eva no ti praxit prus e ti praxit Giuanni, Mi coju su serpenti. No, ti cojas a Giuanni. Ah, ah. Poita su serpenti arit tentau sia Adamu che Eva. Apu cumpresu.
Toca bessinci, bessinci. Non mi ndi portis genti chi mi trumbullera is ciorbeddus, custus colorius de sa de su testamentu antigu, Adamu, Eva, mi coju cun d'unu masculu, cun d'una femina, depis fai sa lei diaici, no dda depis fai diaici. Siat comenti si siat, deu mi depu coiai e serbiri sa lei. e po immoi mi coju deu. Beni buddara sa pingiara mia e sa lei est custa Bonaria, si porint coiai sceti ominis cun feminas cun su permissu de su governadori e de su papa est a nai cun su permissu miu dogna atra coja at essi coja burda e scumunigara sa lei cummentzara de immoi Bonaria bai e ghetta su bandu in custu momentu etotu e andeus a biri chini cumandara immoi baba. Andeus ainnantis. Cun chini mi faisi fueddai immoi? Cun Michele Pipia. Nci apu giai chistionau cun Michele Pipia. Cun Antonello Foddis de su MOS de Sassari. E ita est su MOS?
Ti dd'at a nai issu etotu, sigumenti est atesu ti ddu fatzu fueddai a su telefunu.

Omini bistiu a femina? Omini bistiu a fa.
Ah, seus cumentzendi comenti Michele Pippia diai innantis, duncas, deu seu.
Ascurtendi, isguvernaus, poita deu seu su guvernadori,
poita depu fai custa lei po mi coiai. poita deo mi seu fatu a isposu cun d'una femina e mi bollu coiai cun issa depu fai custa lei e bollu cumprendi si custa lei bandat beni po totus a fustei signor trave nell'occhio ddi andat beni custa lei? A mei mi andat beni si si però chi sciareddi cumprendi chi vi so puru altre passoni chi si poni cuiubà

A te piazi lu teatro? Eeh, su teatro mi praxit meda a mei! Ecco, tandu punimmu impari teatro, musica e puru macchini. Macchini, a lu sai cosa è?
Po arriri, no?
Eh, po arriri, po arriri. Bellu, ddu fait fustei su spettaculu? Eh, lu fozzu eu, lu fozzu eu, ma lu po fà puru altra jenti, eh, però eu ti possu dì chi lu soggu fà. Ah, e e ita spettaculu est?

E me me mi si seus praxendi, mancai custa cosa de si bistiri a femina, e duncas e fustei at a cantai e bistiu a femina a sa coja mia. A cantai, a fà finta di cantai e. E comente, e però faisi finta de cantai ma ti bistis a femina diaderus. Diaderus, si, si, si. e ita razza 'e spettaculu est custa, come ita ddi nant a custu spettaculu? Custu spettaculu si nant drag show, drag queen show, magari non bi seu assai bonu cun l'inglesu ttu no? Ma ddu sai cosa vuol dire? No non ddu sciu. Drag queen, dara pozzi mi parit chi non ddu cumprendi si ti ddu spiegu, ttu comunque non ti preoccupari cosa è una drag queen, ttu si 'e ddi fara festa Fati pacu iu fati. Tu ciamma a me eo ti fotzu unu spettacolo ma fattu be, fattu be. Ascurta beni beni signor Trave, mi depis nai una cosa, su spettaculu chi depis fai esti po una festa andi cci funti totus e deu depu essi siguru chi custu spettaculu praxat a totus custus chi cci funti, segundu tui praxit a totus?

Ascurtami beni, signor Trave nell'occhio, deo bollu sciri cun siguresa si est mai sutzediu, fendi unu spetaculu o in s'arrestu 'e sa vida, chi genti comenti a fustei, chi si bestit a femina, chi si fait a sposu cun ominis, nd'est sutzediu calincunu perigulu, chi podit essi perigulosu po mei puru. No, no, candu eo fotzu spettacolo dimmu chi no sutzedi nudda di di grave, di di violenza, no no sutzedi nudda. Però ai di istà attentu, achì si voi fà lu padronu, lu governante dimmu, ai di istà attentu, achì po sutzidi chi candu calchedunu vedi omini chi istazini cun atri omini o chi si baxani cun atri omini,

Fustei mi stait narende custas cosas po mi donai cuntzillus e nc'intrat calincuna cosa cun custa cosa chi seu ligende innoi, mos, ita est custu mos chi chi fusteti est de su mos? Pensu chi t'agiu di dà unu cunsigliu, vi so cosi chi tu non sai, tu non sai chi lu mos, Movimento Omosessuale Sardo, est unu una manera di passoni comente me, ma non solu comente me, omini chi piazini li omini, femini chi piazini li femini e tutta la jente chi fait mezus,

La più parti di li volti lu pubblico no risat. Troppu. Custu at comenzau chi boliat fai una festa, poi at comenzau a mi nai chi est perigulosu, chi no est perigulosu, si bistiri a femina, si bistiri a masculu, est fendi una cosa troppu cumplicada, deu mi bollu sceti coiai, custus depint obedessi, no bollu intendi ateras cosas, bollu fai una cosa simpli, una cosa facili, un omini, una femina, unu tallu 'e piciocheddus, una domu pagada in trint'annus e una finanziaria po comporai sciollorius, Custa sì ch'est una famiglia! Mi mi mi mi mi Molenti nomenau, arribendi Eva. Immoi mi dichiaru, su prexu chi nd'at a tenni. Barone Rossi.
Eva!
Ehi, e ita cosa? E circhendi-ti totu s'ora! Totu beni sa sposa? Totu 'ene, e tenes fintzas su corazu de mi lu pregontare? E ita tenes, su frori? Inchieta ses? Arrennegada?
Eo? Naras? Si ti ponzo franca ti nde 'ogo sos ogros. Ma no ti seu cumprendende, pobidda mia. A beru, non ses cumprendende. Tando pro te, depo esser cuntenta de sas lezes chi ti ses postu a faghere a sa sola, lezes tontas chi sunu sa fine de sa vida mia? Ma a nai sa beridade, sa lei chi apo postu fiat pro sa vida tua e po sa mia, e ca deo. Ca tue?
E ca deo t'emu a bolli a pobidda. Ah, deretu a s'isposu. Ma 'idu ti ses a s'isprigu. Ma poita, lègiu seu. Macu ses, ma ite as pensadu, ca eo no 'idio s'ora de mi cojuare chin tegus?
No?
S'iscuru, eo non so s'erveghe chi ses chirchende tue. Abeta, abeta, abeta, abeta, abeta. Ma ses giai fata a sposa cun calincunu? Na, Giai cumpromìtia ses. Barone Rossi, eo fatto cussu chi cherzo eo e non deppo pedire permissu a neune. Ah! Tenes giai un'omini? Emmo, e si lu cheres ischire, su numene est Istevene doppia zeta.
Istevene? Ma su coro meu est mannu e b'at logu pro zente meda. Eva! Daniela so, eja, pro zente meda. Ca so puru s'isposa de Laura Segal.
E custa chini est? Un'àtera sposa mea, su coro meu est mannu e creio de poder lassare unu logu pro te puru. Oh, ite dannu aio fatu! Non mi bolis prus? No, no, no, no, no fatzas custa artziada 'e ingegnu. Eva, deu seu cosa tua e tui ses cosa mia. Seus un'òmine e una fèmina e tui depis... Eo depo!
Eo fatto su chi gherzo, cumpresu as. A mie mi piaghen sos chi mi piaghen e non tenzo de pedire a tie si gherzo istare chin mascros, feminas, transgender. Eva, Daniela! Creba, Eo so su chi gherzo eo, so etero, omo, bi, asessuale, pansessuale, bigama, trigama, poligama, su chi gherzo eo, cumpresu m'as. Ma deo pensamo ma deo pensamo a nosos duos in d'unu mundu nou. Tui e deu, deu e tui, comenti Eva e Adamo, bon'animas, unu mascu e una femina chi torrant a ponni in motu sa storia. Pone in motu tue e stresiadiche, mascros, feminas, eo ti naro solu una cosa, LGBTQIAPK plus. E ita benit a essi custa cosa? Totu sa zente chi as insurtadu chin sa leze Pudida e macca chi nd'as ogada a pizu. Apu insurtau calincunu. E candu. E una cosa ti naro. Ti ses postu a cumandare a sa sola cando eo so sa guvernadora e papissa cantu a tie. Cheres sa gherra, tando. E gherra as a tennere, barone Rossi. Guerra? Ma deu ti bolemu sceti coiai. Apo nadu! Eva, Daniela cussu chi bolis, Daniela Daniela Daniela deu ti bolemu coiai no essi nemigu tuu, e ita bolis fai moi ah, mi bolis ponni contras a su populu. Apo nadu gherra e gherra siet. Oh oja chi m'intendu mali. Gherra!
Gherra!
gherra chi seu svenendimì sa guerra contras a mei mancu incumentzau a fai su papa e su guvernadori e tengu giai totus contras e su capu de sa revolutzioni chini est

kinky e prus, prus bolit nai chi nci podis aciungi totu cussu chi ti parit e andat beni, ma kinky, ita bolit nai kinky, oi sa conca, oi sa conca chi seu svenendimì, oi oi is brebus, is brebus e innantis de nci arrui is brebus eis ascurtau is duas giobias, poita oi est lunis Is boxis fiant de Elio Turno Arthemalle, de Serena Schiffini e de Damiana Culeddu, anti fueddau Michele Pipia e Antonello Foddis, su tènnicu fiat signor Marcello Maran.